Tá 's agam go bhfuil buaiteoir an chomórtais le fógairt ach bhí muid ag iarraidh agus bhí sé tábhachtach dhúinn mar tá sraith ag RTÉ ar siúl chuile mhí ar feadh cúpla mí, tugann siad, tugann siad orthu cineál teideal eicínt agus pléann siad é agus an ceann atá acu an tseachtain seo chugainn ná Domhan na mBan, cá bhfuil domhan na mban agus cén chaoi a n-airíonn bean óg atá sa tír seo agus céard atá rompu? Agus céard tá bainte amach ann? Agus shocraigh mé, is dóigh, ar ndóigh, bheith ag súil go dtabharfainn cuireadh go Shiún Ní Dhuinn thíocht isteach mar seo ábhar a phléann mé féin is Siún go minic ar an gclár agus pléann sí ina cuid oibre féin eile ar RTÉ.ie ach freisin cuireadh speisialta go Bhrenda Ní Shúilleabháin thíocht go Bleá Cliath is go raibh míle maith agat a Bhrenda mar tá 's agam gur, gur cineál íobairt mór ag deireadh seachtaine a bheith ag taisteal ach bhí mé ag iarraidh an bheirt agaibh a thabhairt isteach mar taithí éagsúil Agus mura cuma libh mé a rá, aoiseanna éagsúla agus cén chaoi a bhfeiceann sibh an t-ábhar seo. Agus is dóigh an rud is mó a bheinn ag iarraidh a fháil amach i dtosach ná céard atá bainte amach, a Bhrenda?
Bhuel. Eh. ó thaobh dlí agus ó thaobh reachtaíochta, tá cuid mhór cuid mhór mhór bainte amach. Rudaí chomh simplí, is cuimhin liomsa am nuair ná raibh aon cheart ag bean ar an tigh agus ná raibh aon cheart aici a bheith ag obair nuair a phós sí so go raibh beirthe uirthi fé dhó. Ní fhéadfadh sí obair agus ní raibh aon cheart ar an tigh aici, ní raibh aon cheart dlí ar an tigh aici. Anois. Tá athruithe mar sin, tá siad chomh bunúsach. Ná tugaimid fén aire anois iad mar taibhsítear dúinn gur rud nádúrtha iad agus rud nádúrtha is ea iad. Mar thiar, ar deireadh, bhfuil fhios agat, nílimid ag caint ar chearta ban ná cearta fear, táimid ag caint ar chearta daonna. Sin é go díreach.
Daoine, daoine is ea sinn go léir agus cuid den, cuid den, den, den, den speiceas. céanna is ea sinn go léir, agus táimid ag caint dáiríre ar chearta daonna, now sin athrú mór. D'imigh an. an ban ar mhná pósta ag obair, an áit deireanach as ar imigh sé ná ins na ceardchumainn, an gcreidfeadh sibh é sin? Ní raibh a fhios agam é sin. Ceannoifig na gceardchumann IT and GWU an dream deireanach a choisc ar mhná pósta obair in a gcuid oifigí. Samhlaigh é sin. Is cuimhin liomsa é sin. Tá sé dochreidte.
Tá sé dochreidte, ach sin é mar bhí. Agus rudaí atá chomh bunúsach do mhná óga anois, ná, ná, ná cuimhnítear in aon chor orthu. Agus is maith liom ná cuimhnítear orthu. Mar i ndáiríre creidim i gcearta gach aon duine. cearta ban agus cearta fear agus oireann sé go mór dom nuair ná fuil aon éagsúlacht eatarthu agus nuair atá cearta acu araon. So ó thaobh reachtaíochta tá rudaí athraithe chomh mór ná haithneofá an saol. Tá sé suimiúil mar braitheann sé, braitheann sé, tá sé suimiúil mar bhí dearmad déanta agamsa sin. Smaoiním gur thóig comhleacaithe liom féin in rte, bhí agóid acu i rith comórtas Eoraifíse bliain amháin, caithfimid é sin a fhiosrú, an bhliain gur tharla sé sin. Faoi seo, mná a bhí sa Stáit Seirbhís, agus go gcaithidís stopadh ag obair nuair a phósaidís. Ach airíonn sé sin, nuair a dheireann tú é seo, deirim liom féin, jeepers níl sé sin i bhfad ó shin, i ndáiríre. Ach duine ar bith a bheadh ag éisteacht le seo, duine ar bith faoi 30, b'fhéidir, deiridís leo féin, oh yeah, okay, sin fadó fadó fadó. No, but sea, sna cloigne sin agus caithfidh tú, is rud an-phearsanta é cearta daonna, is rud a, níl sé seo bainte amach agam, cén fáth nach bhfuil sé bainte amach agam, cén fáth a gcuirtear stop liom, an mbaineann sé le m'inscne nó an mbaineann sé liomsa? Tá na ceisteanna seo á gcur acu orthu féin an t-am ar fad agus chonaic muid an tseachtain seo, mná ag plé le eolaíocht, go bhfuil muid fós, go bhfuil fós easpa, tá a fhios agat. rogha ábhair sna meánscoileanna sa darna leibhéal agus má tá tú ag déanamh eacnamaíocht bhaile b'éigean duit bitheolas a dhéanamh freisin agus rudaí mar sin nach mbreathnaítear rudaí chomh bunúsach sin. Sea, sílim go bhfuil, mar a dúirt Brenda, an-chuid bainte amach ach tá rudaí fós sa chóras nach gcabhraíonn nó nach spreagann cailíní óga nó b'fhéidir, i ngan fhios dúinn féin, go gcuireann sé bac ar chailíní óga. Tá's agamsa nuair a bhí mise ar scoil, scoil buachaillí den chuid is mó a bhí ann agus ní raibh ann ach ceathrar cailíní sa rang agus seisear déag buachaillí agus mar sin de níor tugadh cead dúinn spórt a imirt leo mar go mbéidís ró-fhoréigneach linn so shuímís ar an taobhlíne le breathnú orthu ag imirt sacar agus ansin ceistíonn muid go bhfuil an iomarca meáchan ar daoine Sea, agus an cultúr a bhaineann leis, bhfuil fhios agat, sin an fhadhb agus is dóigh liom anois An rud atá á dhéanamh ag daoine ná go bhfuil muid ag déanamh athléamh ar an-chuid rudaí agus chonaic muid é le comóradh 1916 agus an-chuid de na hócáidí stairiúla fiú amháin céad bliain ó fuair mná an vóta 1918. Sílim ó shin i leith go bhfuil mná agus fir ag féachaint siar agus ag rá wow, baineadh mná amach as stair na hÉireann agus tá's againn nach in Éirinn amháin a tharla sé ach go gcaithfimid bheith níos cúramaí agus go gcaithfimid faire ar na rudaí atá ag tarlú timpeall orainn le cinntiú nach dtarlóidh sé seo arís agus arís. Ní mionlach iad mná ach sílim in amanntaí go mbraitheann muid mar mhionlach agus mar mhrá go bhfuil sé cineál de dhualgas nó braithimse go bhfuil sé de dhualgas ormsa breathnú ar dhaoine ar nós an lucht taistil agus daoine nach den chraiceann geal iad agus a rá ná caithfimis leo siúd mar a caitheadh le mná sa sa tír seo. Agus glór a thabhairt dóibh. Mar sin rud a tháinig tá Eileen Flynn atá ag plé leis an Lucht Taistil, bean óg a deireann sí féin go minic, deir sí déantar dearmad go bhfuil go, aon, go bhfuil go, nach bhfuil glór ag na mná. i measc an lucht taistil. Níl sé sin acu agus níl fiú amháin, níl éinne á chuartú agus is ag troid liomsa a bhí sí an oíche seo gur casadh orm í is an ceart aici. Bhí sí ag argóint liomsa nach dtéann aon duine in RTÉ ag cuartú Glór na mBan i measc an lucht taistil. Brenda, is maith liom gur thosaigh muid faoi céard a bhí bainte amach. Mar i ngan fhios dom féin, déanaim dearmad ar sin, caithfidh mé a rá, mar tá mé chomh tógtha le rudaí atá ag cur as dom ar an lá san aer faoi. An mbaineann sé le, an mbaineann sé leis an Eaglais, an mbaineann sé leis an gcultúr, an mbaineann sé leis an Stát, an Stát de Valera nuair a thosaigh siad amach dúirt siad, beidh seo nach í an, seo an sórt Éireann atá muid ag iarraidh. Céard leis a mbaineann sé? Nó an mbaineann sé, an mbaineann sé le rud a bhí. ar fud an domhain, ní díreach in Éirinn. Ó, bhí sé ar fud an domhain, bhí gan amhras, agus bhí sé, is dócha, ins gach aon chultúr. Is dócha, nílim ach a' tuairimiú anois, ach is dócha go dtagann sé as an difríocht fisiciúil idir fhear agus bhean. Tá neart éagsúil ag fear agus ag bean. Tá neart láithreach, tapaidh ag an bhfear. Tá stamina ag an mbean. Tá sí, leanfaidh sí uirthi agus uirthi agus uirthi. Mar ní raibh rogha aici. Mar ní, bhuel. Ba chuma ar cailleadh páiste uirthi nó chuma ar tharla rud eicínt sa mbaile, bhí uirthi coinneáil uirthi. Bhuel, bhí agus an dtuigeann tú, fiú amháin sa chorp féin, iompar páiste, éilíonn sé an stamina sin ar an gcorp agus sin é an saghas nirt atá insa bhean. So ní haon éagothromaíocht é, is éagsúlacht é agus ní hionann an dá rud. Agus is dóigh liom gur thosnaigh sé leis an neart fisiciúil sin, gur chaith an fear dul amach agus na hainmhithe a mharú agus gurb é an fear a dhéanfadh an treabhadh mar shampla mar Tá's agam sin agus glacam leis sin go pointe Brenda ach rud a chuireanns as go mór orm nuair a chuimhním ar mo mhamó Kate Faton nó Kate Dillon a bhí uirthi sul má phós sí, chonaic mé an obair a rinne sí sin thíos ag na claíochaí, tá's agat, thíos ag an bhfarraige, ar an gcladach, is ag tarraingt feamainne, agus an obair fisiciúil sin a rinne sí chomh maith le gasúir, chomh maith le chuile shórt eile. Ní raibh mórán difríocht idir an saol a bhí ag mo mhamósa i gConamara is mo dhaideo i gConamara. D'oibrigh mamó chomh crua is a d'oibrigh daideo. So ní thuigim. céard a chuaigh a. Creidim gur bhain sé le leob siúd go raibh cumhacht acu, iad siúd a thosaigh ag piocadh suas an peann agus iad siúd go raibh, a bhí ag plé le daoine nó i gceannas ar daoine agus is acu siúd a bhí an vóta, gur thóg siadsan an cinneadh, níl mé ag rá d'aon turas, gur thóg siadsan an cinneadh agus sin an chaoi cheart dóibh é. Bhuel, b'fhéidir gur thógadar cuid mhaith agus go háirithe Tuigeann tú, bhí i gcónaí aicmí éagsúla ins gach aon tsochaí. Ins na hardaicmí, trasna cultúr an domhain, úsáideadh mná. Úsáideadh mná chun comhghuaillíochtaí a thógaint, pósadh. tusa isteach anseo agus beidh ceangal againne leis coinneoidh muid an fuil agus an mianach ann agus níl sé sin imithe.
Níl. Níl sé sin. Agus go le céad tá le tá liosta mór fada de rudaí atá le baint amach. An rud a taibhsítear domsa ná é seo. Tá athair ag gach aon bhean agus samhlaítear domsa gur mhaith le haithreacha go ndéanfadh a n-iníonacha go maith. I bhfoclaibh eile, is dóigh liom gur ceart dúinn féachaint ar na fir a thabhairt linn. Gur gur ceart dúinn féachaint i dtreo obair ar an bhfadhb áirithe seo a bhaineann le neart, an faitíos a bhíonn ar mhná amuigh, ina n-aonar istoíche, an faitíos a bhíonn orthu dul in áiteanna éagsúla, gur, go, that, gurb é, gur ceart dúinn ár n-aithreacha, ár ndeartháireacha, ár mic a thabhairt linn ar an dturas san a bhíonn aiges gach aon bhean. Aontaím leat faoi sin ach amháin go gcuirfidh sé ortsa, Siún. Mura bhfeiceann an fear atá ag breathnú ort, atá ag obair leat, ag suí leat, in éindí leat, mura bhfeiceann sé an chaoi, an saol an chaoi a bhfeiceann tusa, nó mura bhfaca siad go dtí seo, céard a, céard a chu, céard a, céard a, céard, cén fáth nár tháinig sé go nádúrach ag fir aithint nár cheart caitheamh mar seo le mná? Is dócha an toisc nár cuireadh an t-oideachas orthu agus téim ar ais go dtí cúrsaí oideachais arís agus arís eile agus sílim gur cheart go mbreathnóimís agus fillim ar an stair mar gheall ar seo, cén chaoi a raibh an saol ag fear óg, cén chaoi a raibh an saol ag bean óg in 1934, in 19. 44, agus an fhorbairt a tháinig ar rudaí agus na deacrachtaí agus na dúshláin a bhain lena leithéid agus sílim go bhfuil rud eicínt a' fás agus níl fhios agam ar tháinig sé as Meiriceá ach go bhfuil fearg ar fir óga agus ní hiad ar fad ach mionlach agus go bhfeiceann siad an ghluaiseacht feimineachais seo atá a' tarlú faoi láthair agus mná ag iarraidh seilbh a ghlacadh ar a gcoirp féin. Cén fáth a gceapann tú go bhfuil sé go gceapann siad go bhfuil bagairt orthu?
mar go bhfuil siad i gcumhacht agus go raibh siad i gcumhacht go dtí seo agus anois go mbreathnaíonn siad díshealbhaithe ar bhealach eicínt agus feicim ach go háirithe ar líne é, nuair a thosaíonn tú ag caint ar ná bí ag caint faoi mo chuid fo-éadaí, ná déan breithiúnas ar mhná bunaithe ar an rud atá á caitheamh aici, ba cheart go mbéimís iomlán cothrom ó thaobh tuarastail agus fostaíochta, rud nach bhfuil ann sa tír seo, go n-éiríonn fearg as áit éigin agus. Níl fhios agam conas is féidir linn dul i ngleic leis an deacracht sin mar. Bhuel, dúirt Brendan sin é, iad a thabhairt linn go pointe agus tá ceart agat, aontaím leat ach. Ach tá daoine, tuigeann tú, beidh, tá daoine agus beidh daoine i gcónaí ná féadfaimid a thabhairt linn. Beidh an mionlach san ann i gcónaí ach le bheith fírinneach, formhór na bhfear atá ar aithne againn, Is fir bhreátha is ea iad. Oh, cinnte. Fir bhreátha is ea iad. So, is dóigh liom, má thugaimid linn na fir bhreátha agus má, cuir i gcás, istigh ins na scoileanna, ins na, abair, na scoileanna rugbaí, ní, á chasadh le héinne, nó na, na scoileanna GAA, na scoileanna móra buachaillí, go ndéanfaí na rudaí seo a phlé go hoscailte, go gcuirfí i bhfoclaibh iad, go, go, go n-úsáidfí na focail. Sea. Ach bhí, níor pléadh na rudaí seo. Nuair a bhíos ag caint ar mhná ins na tríochaidí, ní raibh cead amach acu, an dtuigeann tú? Ní raghaidís amach. siad níos a haon as an, chuaigh na bochtáin amach i gcónaí mar ná raibh aon rogha acu, ní raibh aon duine ag tógaint ceann de bhochtáin. Ach mná meánaicmeacha nó ardaicmeacha, Níor chuadar amach. Níor chuadar amach gan comhluadar. So, nuair a chloiseann muid rudaí nós ceardlanna tola, bhfuil a fhios agat, a bhíonn sna Sea. coláistí agus i gcead, níl sé i chuile choláiste, tá a fhios agam go bhfuil sé i gColáiste na Tríonóide, caithfidh mé é sin a sheiceáil, tá a fhios agam go gcaithfidh tú é a dhéanamh i gColáiste na Tríonóide. Ar cheart dúinn bheith ag breathnú ar sin sa darna leibhéal, i Ó, ba meánscoileanna? cheart. Ar Ba cheart cheart, dúinn, yeah. bhfuil a fhios agat, ar bheith, ar, ag deireadh an lae, ní féidir linn brath go bhfuil chuile thuismitheoir, goil ag labhairt le chuile ghasúr fúthu. Ach seod oideachas cultúrtha agus oideachas ar mhaithe le sochaí. Is, is, is cineál, tá muid ag cur arís, arís, beidh siad oibrithe linn, ach tá muid ag cur arís an brú ar an gcóras oideachas. Agus bhí sé an-suimiúil anseo an lá cheana, bhí fear óg anseo ag déanamh na meáin shóisialta dhom. Agus bhí sé níos óige ná an bheirt eile a bhí anseo. ar an bpanel agus labhair muid faoi em labhair muid faoi toil agus nuair a thuigeann tú go bhfuil go bhfuil an bean toilteanach nó fear toilteanach agus bhí sé dochreidte go raibh an plé ar siúl agus d'airigh mé cé go raibh muid ar an aer d'airigh mé go raibh an fear óg a bhí ann em go raibh sé cineál ag éirí corraitheach mar níor thuig sé cén fáth nach bhféadfá ceist a chur agus thú ag dul in éindí le bean, bhfuil tusa compóirteach leis seo? Mar pléann tú, bhfuil tú clúdaithe ó thaobh frithghiniúint agus rud mar, cén fáth nach bhféadfaí é seo a phlé? Bhuel, bhí muide ag plé níos sine, i mbealach, cén chaoi a bpléann tú an leithéid seo? Agus níor thuig seisean céard a bhí orainn. Ina chultúr siúd, ina chloigeann sin, ag 22, 23 bliain d'aois, bhí sé a rá, Tá brón orm ach ní thuigim cá bhfuil an fhadhb. Bhí sé sin dochreidte. Tá sin go maith. Agus thuig mé, thuig mé, what I said. Is ábhar dóchais é. Sea. Yeah. Gur Yeah. theastaíonn an oiread Yeah. Yeah. gur méid a bhí muid a rá. Is dóigh liom an chéad rud eile gur mhaith liomsa a fheiceáil ná nuair a deireann tú a Bhrenda, na lads a thabhairt linn ach ag an am céanna go bhfuil freagracht eicínt ar na lads na leaids eile a sheiceáil nuair a deirtear rud éigin faoi bhean. Cad é an Ghaeilge a chur ar complicit? Sea. Cén Ghaeilge atá ar sin, a Bhrenda? Saghas toilteanach nó.
Toilteanach nó ceanteidil. Toilteanach. Yeah.
Ach sin í an fhadhb, ceapaimse, go bhfuil chuile dhuine i gcomhluadar, sa sochaí, freagrach. Agus nuair a aithníonn tú rud eicínt. Bhí scéal inné, d'airigh muid, go raibh bean óg ag tíocht go, go, go, traein agus bhí fear ag leanacht an bhean óg seo agus ní raibh fhios aici mar bhí cluasáin uirthi, tháinig bean eile a chonaic an fear ag faire uirthi. Lean sí an fear agus d'fhógair sí air. Agus sin duine eicínt a freagrach as an duine eile, cé nach raibh aithne acu ar a chéile. Caithfidh muid labhairt faoi sin. Sea, is dóigh liom, nuair atá, agus tá's agam go dtarlaíonn sé agus tharla sé leis an gcás cúirte sin i mBéal Feirste faoi na himreoirí rugbaí, whatsapp groups, fud na háite ag leaids. Cuirtear scéalta thart faoi mhná, faoi chollaíocht agus níl aon fhadhb agam labhairt faoi chollaíocht ach tá fadhb agam le rudaí maslacha a dheireanns daoine agus pictiúirí a roinnt gan chead agus a leithéid mar milleann sé sin saol daoine agus saol mná agus níl fhios agam cé chaoi a dtagann mná ar ais óna leithéid nuair a chuireann tú muinín i nduine éigin agus nuair a scriostar an muinín sin tá sé an-deacair theacht ar ais uaidh agus sílim gur ar sin a atá an fhreagracht, idir leaids agus cailiní, le rá níl sé sin ceart, ná habair é sin arís. Agus níor thosaigh muid faoi na hinscní eile atá amuigh ansin. Bhuel sea, sin an rud eile, níl, tá muid, caithfidh muid freisin oideachas a chur orainn fhéin fúb sin. Cinnte. Agus an téarmaíocht agus cé chaoi ar mhaith leob go n-aithneofar iad nó go n-aithní iad agus cén cur síos ar mhaith leob gur, bhuel sea, is rud amháin, tá muid ag plé dhá inscne anseo ach tá go leor inscní eile amuigh ansin agus sin, sin ábhar cainte eile agus creidim, creidim ar bhealach, níorbh fholáir dúinn a bheith ag caint air seo go bunúsach agus é a leathnú amach go dtí na Bhuel, hinscne. tuigeann tú, is féidir é a leathnú má ghlacaimid leis seo mar cheist cearta daonna. Maith thú, yeah. Na cearta. Mar cheist cearta daonna. Tá sé de cheart ag duine a bheith fé mar atá sé. Go díreach.
An fhad is nach gcuireann sé sin isteach ar chearta duine eile, an bhfuil fhios agat? Sin é an rud. Ach tá sé de cheart ag duine a bheith fé mar atá sé agus ba mhaith liom, sin é an rud a thuigfidh fir, tuigeann tú, tuigfidh fir é sin nuair a deirimid actually, Ní toisc gur bean mé, is toisc gur duine mé. Chailín siad á n-olc d'airigh mé i rith na seachtaine faoi na hOllaimh sna coláistí agus an plean nua atá acu bhfuil siad ag iarraidh seo go céatadán uasal do mhná agus d'airigh mé duine eicínt ag rá duine ní bhaineann sé le easpa oideachais duine a bhfuil an-oideachas air deir sé á anois deir sé más bean tú in ann do rogha rud a dhéanamh. Bhuel dúradh é sin liomsa cúpla babhta san áit seo agus in áiteanna eile, ó tá tú san post sin toisc gur bean tú agus tá siad ag faire ar na mná anois.